Ifala Bakili TV pa channel chathupa takhala tikukamba kwa nthawi yaitali kuti amalawi chitani gwirizano ndi chipani cha DPP kuti muombole amalawi amene akuzuzikawa ife kuzuzika kumene kunabwera ndi Saulos Chilima koma Atupele Muluzi anakanisisa kuti apange alliance ndi chipani cha DPP koma AFORD inazipereka kugwira ntchito ndi APM Pakadali pano panali anthu ambiri a Ken Msonda anali busy kunyoza chipani cha dpp lero akufuna kuti apange alliance tikukuuzani kuti a dpp musalole atiphera apm atiphera apm mayi Kaliati mmene akayankhulira muja Kondwani Nankhumwa mmene akatumbwira munganene kuti pakadali pano achite apasidwe maunduna ku dpp Atupele Muluzi mmene akayankhulira osayerekeza munthu amene ankagwira ntchito ndi mcp akhale ndi mpando wina uliwonse ku chipani cha dpp osapanga mistake. Ineyo chomwe ndikupanga panopa nchonena kuti poyambirira chipanicho tichitenge a Dausi honorable secretary Mukaona anthu apa chipani simunatenge chipani tukatenga ife ah.
Bwana bwana a Ken mulipo muli bo mumafuna mulande chipani cha dpp kuti muchi munayambisa chipani chanu chipani chanu chija sichinapite patali Sichinapite patali and pali zipani zambiri zachoka ku dpp koma anthu ake adyera oukira. Atupele Muluzi anali busy kunyoza Peter Mutharika. Tikukuuzani kuti ku dpp kuli nduna zabwino achina Gangata achina Sameer Suleiman ndi amene agwire ntchito kuombola Malawi. Sitikuwafuna a Kabambe ndi munthu wozikonda, wozikweza, wadyera ngati mmene analili Chilima. Anthu ozitukumula mumagwira ntchito ndi Malawi Congress Party muzikagwira ntchito ndi Chakwera. Atupele Muluzi, kagwireni ntchito ndi Chakwera. Mumalandira ndalama zosiyanasiyana kuti muzisokoneza chipani cha dpp. Kagwireni ntchito ndi Chakwera omweyo. Sitikukusowani ku dpp. Mayi Kaliati, uhule wanuwo muzikapangira ku chipani cha utm komweko. Muzikapanga zachibwana ndi a Kabambe. Koma ku chipani cha dpp musayerekeze ndipo unduna simukuupeza Atupele Muluzi. Ndi anzanu onse amene munali busy kunyoza apm. amene anali wodzichepetsa yemweyo odzichepetsa kumene kuli achina Chihana atu kuli achina Chihana anazipereka kugwira ntchito ndi dpp a Ras Chikomeni anazipereka kugwira ntchito ndi dpp osati Atupele a Kondwani Nankhumwa monse a Kondwani Nankhumwa anauzidwa ndi apm kuti mukunama simungalande Mwandimvetsa lero mukuzionatu. Pitani kwina kwache mkapange chipani chanu. Imva. Tione ngati anthu akakusateni. Muyese kupanga chipani chanu. Tione ngati anthu ngati mwini tikunena mphamvu. Mpange chipani chanu. tione ngati anthu atakusateni mudzachita manyazi chifukwa palibe amene atakusateni pano musamve kuwawa musamve kuwawa musaufune udindo ndipo sizikutheka ndipo mumanyoza munayambisa chipani chanu koma mwalephera nde palibenso kunena kuti mubwerenso ku dpp osatenga anthu opusa ku dpp sangalole zimenezo ndipo sizingachitike ndipo ine walahili ktv sizalola chibwana chimenecho kuti chichitike chifukwa muzasokoneza dziko la malawi dali mbc iyi imayendera misonkho yathu tiyitchula iyayi yeah, mbc imayendera misonkho yathu ndi cha amalawi chabwino a Mutharika adafika popolankhula pa msonkhano kunena kuti kumeneko Abale, zomwe mukupanga ndisiyeni ine koma anthu osamva Eh, akasati mwanimvetsetsa ali paprogramutoyo Iye koma munthu uja amusukuluza. mwanimvetsetsa koma anamsukuluza ndikumanyoza a Mutharika amusukuluza

anthu mbc simata simawinitsa eh, Eh. eh, sivota yokha nde pofuna kunena kuti ine mugwire ntchito bwino kusaonongekeso kumene kuja musaononge Eh, Wamupange osati nawo chinthu chokuti kayambe za ife iyayi anthu adzichikonda Mm, achikonde chinthu chija anthu Eh.
adziamvera eye tukaya eye atukaya chifukwa kana kakuti mapulogalamu achabweza anthu akwa- zo- momwe munenazo azamvera

uli kodi utolankhani machende omwewo Eh, koma zisamatero sapange choncho Ah, sibwino. zachitika, sibwino zachitika zapita. taona zapita mudapanga Yes. choncho kalekale a dpp i think mwaphunzira zimene zija mwina simupangaso ndikufuna ndiauze akasakula kuti pokwana pa 16 september 10 o'clock mamawa profesa arthur peter mutharika adzakhala ali president la- wa dziko linolo tsiku limenelo akasakula adzaliwona dziko linolo kuchepa. Ndikufuna ndiachenjeze akasakula kuti tsiku limenelolo likadzafika, iwo aja adzalephera kugona chifukwa Profesa akudzasaina kukhala president wa dziko lino pokwana pa 15 or 20 September pena pake pa pamenepo, ndipo tsiku limenelolo kasakula adzathawa muno.
Tathokoza kwambiri zabwino zonse.